Ciao ciao! Fáilte ar ais chuig Gaeilge Weekly, fáilte ar ais chuig an seó an tseachtain seo, más rud é go raibh sibh ag éisteacht an tseachtain seo caite, beidh a fhios agaibh go bhfuil muid ag déanamh nó go bhfuil muid chun déanamh Rud éigin beagánín difriúil an tseachtain seo agus sin go bhfuil muid chun Q and A a dhéanamh ar an seó don chéad uair, don chéad uair i stair Gaeilge Weekly. Is dócha nach bhfuil an stair sin ró-fhada mar thosaigh muid i mí Aibreán 2023 ach de ghnáth gach bliain le haghaigh Seachtain na Gaeilge so gabh mo leithscéal, rinne mé dearmad chun é sin a rá, Seachtain na Gaeilge shona díbh go léir. Ach gach bliain le haghaigh Seachtain na Gaeilge, Bíonn mé ag déan eagrán amháin ag labhairt faoin nGaeilge, sin riail a bhíonn agam i rith na bliana, ní bhíonn mé ag labhairt faoin nGaeilge, faoin dteanga í fhéin ar chor ar bith mar tá an iomarca content amuigh ansin ceapaim, as Gaeilge, faoin nGaeilge. So, níl mé ag iarraidh é sin a dhéanamh really i rith na bliana mar is eol daoibh má tá sibh ag éisteacht gach seachtain, is fearr liom a bheith ag labhairt faoi rudaí níos suimiúla, i mo thuairimse rudaí atá níos suimiúla, níl mé ag rá nach bhfuil an Ghaeilge mar thopic. Suimiúil, ach is maith liom bheith ag labhairt faoin taisteal agus mo shaol anseo sa Spáinn agus an teilifís agus, bhuel, ní bhím ag féachaint ar an teilifís ach YouTube, mar shampla, agus níl literally aon eagrán déanta agam nó níl nóiméad caite agam i stair Gaeilge Weekly ag labhairt faoin teilifís so níl 's a'm cén fáth a bhfuil sé sin ráite agam. Ach ehm, yeah, faoin spórt, faoin, faoin gceol, bím ag labhairt faoin gceol go minic, Formula One, sin an, an tagairt seachtainiúil ansin le haghaidh an Formula One. Mar is eol daoibh, gach seachtain bíonn mé ag rá rud éigin faoin F1, rud éigin faoi Oasis, b'fhéidir, freisin, faoi, faoi cheol agus mar sin de. Ach tá 'fhios agaibh cheana féin, má tá sibh ag éisteacht gach seachtain, ag labhairt faoi rudaí difriúla taobh amuigh, den nGaeilge í féin ach an tseachtain seo chugainn tá mé chun eagrán a dhéanamh le mo smaointí agus is dócha just ag labhairt beagáinín faoi cá bhfuil m'intinn na laethanta seo maidir le Gaeilge Week, ní maidir le Gaeilge Weekly ach maidir leis an nGaeilge agus maidir leis an dteanga. Ach an tseachtain seo tá muid chun Q and A a dhéanamh, tá neart ceisteanna agam anseo, tháinig na ceisteanna seo isteach ar Patreon. agus ar Instagram freisin, so muna bhfuil sibh ag leanúint Learn Irish Online ar Instagram, sin an handle atá againn, so instagram.com forward slash at Learn Irish Online nó forward slash Learn Irish Online, beidh sibh in ann é a aimsiú ar aon nós agus bímid, you know, mar shampla má táimid chun Q&A a dhéanamh, beimid ag cur scéal thuas ansin ag rá, Listen, Aon cheisteanna? Má tá tú ag iarraidh ceist a sheoladh isteach, is féidir leat an cheist sin a sheoladh isteach anseo, agus freisin thall ar an Patreon, ar ndóigh, ar an Learn Irish Online Membership agus an Gaeilge Weekly tier, nó Gaeilge Weekly Membership thall ansin freisin. Tá neart rudaí sa bhreis, go háirithe más rud é go bhfuil tú ag foghlaim na Gaeilge, tá a lán rudaí thall ansin le haghaidh foghlaimeoirí, ní chosnaíonn sé ach seacht euro in aghaidh na míosa agus tá trial nó triail saor in aisce thall ansin freisin. Tá na nascanna thíos sa description den phodchraoladh seo ar aon nós. So, without further ado, an chéad cheist, tagtha isteach ó Ellen Tuffy agus bhí Ellen sách glic, bhí sí cliste anseo mar tá trí cheist dhifriúil seolta isteach aici. So. Are you a native speaker? What's your favourite thing about teaching Irish agus favourite country slash city you've visited? Are you a native speaker? No, ní chainteoir dúchais mé. Is as Gaillimh mé agus tógadh ar imeall na Gaeltachta mé, ar imeall Chonamara. Ar ndóigh, so mar gheall air sin i gcónaí bhí tionchar na Gaeilge san áit inar tógadh mé Ach ní raibh mé ag labhairt an Ghaeilge gach lá ach i gcónaí, mar shampla, bhí múinteoirí agam ón Spidéal, ó Indreabhán, an Cheathrú Rua, áiteanna like ón fíor-Ghaeltacht. Like go hoifigiúil, an seoladh atá agam ar ais in Éirinn, ar ndóigh tá mé i mo chónaí sa Spáinn anois ach an seoladh atá agam agus mar atá ag mo thuismitheoirí ar ais in Éirinn, Tá sé go hoifigiúil taobh istigh den Ghaeltacht ach really an Béarla sin an príomhtheanga san áit sin, sa bhaile sin. Ach em ah cloistear Gaeilge ansin freisin agus mar shampla like know some rudaí beaga nuair atá Aifreann ar siúl sa séipéal b'fhéidir go bhfuil say like leath den Aifreann trí Ghaeilge agus ansin leath den Aifreann i mBéarla, mar shampla, agus chomh maith leis sin, mar shampla, an Gaelic Football Club, an Cumann Lúthchleas Gael, b'fhéidir go mbíonn siad ag cur rudaí ar Instagram agus tá gach rud scríofa as Gaeilge nó tá sé scríofa as Gaeilge agus freisin i mBéarla, feictear a lán rudaí scríofa i nGaeilge, mar shampla, ag an scoil, ní Gaelscoil a bhí inti ach i gcónaí. Bhí na múinteoirí ag labhairt Gaeilge le chéile. Bhí sé aisteach. Bhí sé saghas halfway house, mar a déarfá i mBéarla, idir like áit éigin like céad faoin gcéad sa Ghaeltacht agus áit éigin sa Ghalltacht, mar a déarfá, like taobh amuigh den Ghaeltacht, áit éigin atá like an Béarla céad faoin gcéad mar an príomhtheanga. So mar gheall air sin i gcónaí bhí sé, bhí sé timpeall orm agus mise ag fásadh aníos. Tá Gaeilge iontach ag mo mham, chomh maith leis sin, agus ceapaim i nGaillimh, gach áit i nGaillimh, go háirithe cóngarach do Chonamara, fiú you know áit éigin cosúil le Cathair na Gaillimhe nó Bóthar na Trá nó Órán Mór, aon áit cosúil leis sin, mar gheall go bhfuil sé i bhfad níos cóngaraí don Ghaeltacht ná áit éigin ar an dtaobh eile den tír, áit éigin i mBleá Cliath, mar shampla, áit éigin i gCill Dara, áit éigin i, níl 'fhios a'm, gCill Mhantáin, mar shampla. Bíonn an Ghaeilge agus bíonn leibhéal Gaeilge atá ag daoine i bhfad níos airde agus i bhfad níos fearr ná, arís, na háiteanna eile timpeall na tíre. Agus b'fhéidir an rud céanna i gCorcaigh, i gCiarraí, i nDún na nGall, na contaetha atá. Gaeltachtaí láidre acu. So mar gheall ar sin, tá Gaeilge agam ach you know, nuair a bhí mé sé déag, seacht déag, ocht déag, thosaigh mé really ag caitheamh a lán ama liom féin, taobh amuigh den scoil, ag déanamh, níl 'fhios a'm, ag déanamh staidéar ar an nGaeilge, just ag éisteacht le i bhfad níos mó rudaí sa Ghaeilge agus ansin yeah, is dócha ag labhairt. trí Ghaeilge i mo cheann freisin agus i gcónaí bhí mé fiosrach, oh cad é an focal seo, cad é an focal sin agus ansin nuair a thosnaíonn tú le aon teanga nó le aon rud, fiú má tá tú ag múineadh do dhuine eile, b'fhéidir an guitar nó rud éigin cosúil le sin nó uirlis ceoil, ansin, sin Sin an t-am a thagann feabhas ollmhór ar an rud ar, b'fhéidir, cén chaoi a bhfuil tú in ann teanga a labhairt nó cé chomh maith agus atá tú ag seinm an guitar. Má tá tú ag múineadh rud éigin, gan dabht, domsa ar aon nós, sin an chaoi is fearr chun feabhas a chur ar scil éigin mar nuair atá tú ag múineadh rud éigin, caithfidh sé a bheith agat le go dtí an, caithfidh sé a bheith agat you know go leibhéal an-an-ard. So, no, ní cainteoir dúchais mé ach actually mar gheall ar sin, ceapaim go bhfuil sé b'fhéidir níos éasca domsa an Ghaeilge a mhúineadh mar tá beagainín achair, beagainín distance agam ón dteanga agus tá sé níos éasca dom b'fhéidir rialachaí difriúla a mhíniú agus tá mé in ann like an linguistic element agus you know ok cén fáth a bhfuil H ag an focal sin, cén fáth a bhfuil an focal sin sa tuiseal ginideach mar shampla tá sé níos éasca dom é sin a thuiscint ná b'fhéidir mar atá sé le haghaidh cainteoir dúchais mar tá siadsan b'fhéidir ró-chóngarach don teanga. Uimhir a dó, what's your favourite thing about teaching Irish? B'fhéidir go mbeidh sé seo beagáinín selfish ach an láthair just go bhfuil an seans agam chun an Ghaeilge a labhairt gach lá mar níl mé i mo chónaí in Éirinn anois agus fiú má tá mé ar ais in Éirinn you know níl mé ag fanacht in áit a bhfuil mar a dúirt mé an Ghaeilge gach áit níl mé in áit éigin cosúil le Gaoth Dobhair nó Corca Dhuibhne nó an Cheathrú Rua mar shampla áit éigin like sa fíor Ghaeltacht mar a deirtear so tá sé go hiontach go bhfuil mé just in ann an Ghaeilge a úsáid gach lá you know is aoibhinn liom a bheith ag múineadh agus is aoibhinn liom ag míniú rudaí freisin ag míniú rudaí faoi aon rud go háirithe rud éigin a bhfuil a lán eolas agam ar an rud sin, mar shampla, ar an ar an nGaeilge agus gramadach na Gaeilge agus mar sin de. So, yeah, just go bhfuil an seans agam, you know, tá mise anseo, mar shampla, i mo sheomra codlata nó m'oifig, sin sin téarma nó focal níos proifisiúnta air, anseo i Seville i ndeisceart na Spáinne agus tá mé just ag labhairt as Gaeilge agus seo mo phost. you know seo mo phost lán aimsire níl aon post eile agam níl aon income source eile agam gach lá idir an Luan go dtí an Aoine nó uaireanta fiú an Satharn bím mé ag labhairt as Gaeilge agus bím mé ag cruthú content as Gaeilge bím mé ag múineadh na Gaeilge do mhic léinn difriúla timpeall an domhain freisin so just go bhfuil an seans agam fós an Ghaeilge a úsáid gach lá agus nach bhfuil mé ag cailleadh mo chuid Gaeilge. Favourite country slash city you've visited? Tá sé sin deacair, tá mé ag dul go dtí an Iodáil i gceann cúpla seachtain so b'fhéidir go mbeidh an toghchán freagra seo beagnín difriúil i gceann cúpla seachtain ach, Ceapaim, Berlin, is aoibhinn liom Berlin. Tá sé aisteach, de ghnáth ní thaitníonn na cathracha an-mhór liom ach tá rud éigin faoi Berlin, tá rud éigin faoi London freisin ach go háirithe Berlin, is aoibhinn liom Berlin. Tá tú in ann, is cuma like cad nó is cuma is dócha cén saghas rud a bhfuil tú ag lorg, tá tú ag iarraidh dul ansin chun, rudaí a fheiceáil bainte leis an stair agus stair an Dara Cogadh Domhanda, stair na Gearmáine, tá a lán rudaí ansin má tá tú ag iarraidh dul ansin agus ithe amach an t-am ar fad agus just am a chaitheamh le cairde agus b'fhéidir dul amach i rith na hoíche, tá sé go hiontach le haghaidh an rud sin má tá tú ag iarraidh dul ansin ar feadh. seachtaine iomlán agus taisteal go áiteanna difriúla cóngarach do Berlin, tá tú in ann é sin a dhéanamh freisin just is cuma cén saghas rud a bhfuil tú ag lorg, ceapaim go bhfuil sé go maith. So is aoibhinn liom Berlin agus freisin tá séasúir ceart aige, you know bíonn sneachta ansin, bíonn an áit clúdaithe le sneachta i rith an gheimhridh ach ansin i rith an tsamhraidh tá samhradh ceart acu i gcónaí bíonn an ghrian ag taitneamh agus bíonn. yeah bíonn an aimsir go hiontach tá tá tú in ann dul ansin agus tá a fhios a'd like seans maith nach mbeidh sé a' cur báistí agus go mbeidh tú in ann fíor thaitneamh a bhaint as, is maraon le sin taitníonn Berlin go mór liom ach freisin áit éigin eile Sarajevo gan dabht an áit is suimiúla go héasca an áit is suimiúla a chonaic mé i mo shaol thug mé cuairt ar Sarajevo. ar ndóigh, i Bosnia and Herzegovina. i gceann bliain 2022, an áit a rinne mé saghas interrailing, ní raibh mé actually ag interrailing, bhí mé ar na mbusanna, ach an smaoineamh céanna, ag dul timpeall na hEorpa ar thuras ollmhór ar feadh dhá mhí agus bhí sé go hiontach agus tá Sarajevo chomh cool sin, an-bhrónach freisin, an stair ach mar gheall gur tharla gach rud ansin like tríocha bliain ó shin, bhí sé ar siúl 1993, 1994, 1995, ceapaim, agus fós ag siúl timpeall, an méid áiteanna agus an méid foirgneamh agus fós tá tú in ann na bullet holes a fheiceáil sna foirgnimh sin agus níl sé like oh tá muid ag coinneáil gach rud mar seo ionas go mbeidh daoine in ann tuiscint cén chaoi a raibh sé agus cosúil le memorial you know bíonn sé mar sin i mBerlin mar shampla sa Ghearmáin ach i Sarajevo just tá sé mar gheall nach bhfuil an t-airgead acu agus you know níor tharla sé ach 30 bliain ó shin so ar ndóigh tá sé fós cosúil leis sin agus fós tá tú in ann na háiteanna a fheiceáil a chuaigh b'fhéidir mortars isteach agus go raibh ionsaithe ar siúl agus tá tú in ann dul go dtí na cnoic ansin agus Tá tú in ann seasamh díreach san áit ina raibh na snipers, na Serb snipers, agus ag féachaint ansin ar Sniper Alley agus tá an radharc like díreach céanna mar a bheadh ag na na Seirbigh na blianta ó shin, tríocha bliain ó shin ag ag féachaint ar an gcathair agus ag déanamh iarrachta a lán daoine a mharú agus Á, tá Yugoslavia agus Bosnia agus an tSeirb agus an Chróit agus an tSlóivéin agus na háiteanna sin, ach go háirithe Bosnia, an tSeirb agus an Chróit, tá siad chomh suimiúil agus tá mé ag iarraidh cúpla leabhar a léamh agus níos mó eolais a bhaint amach nó níos mó eolais a bheith agam is dócha maidir leis an gcogadh agus maidir le, bhuel, stair Yugoslavia, stair na Balkans, stair na tíortha sin. ach go háirithe gach rud a tharla ansin ag deireadh na hochtóidí agus ag tús agus i lár na nóchaidí agus an cogadh sa Yugoslavia ansin. Ar aon nós, chaith mé i bhfad níos mó ama ná mar a bhí mé ag súil ar an gcéad cúpla ceist, so déanfaidh mé iarracht dul níos tapúla tríd na cinn eile.

an tseachtain seo chugainn ach an rud is mó domsa ná bíonn muid ag smaoineamh an iomarca faoi oideachas sa mheánscoil agus ba cheart dúinn a bheith ag smaoineamh i bhfad níos mó faoi oideachas Gaeilge sa bhunscoil so an méid múinteoirí a chasaim leo, b'fhéidir go bhfuil siad ar laethanta saoire anseo sa Bhéal nó bhí siad ag obair mar mhúinteoirí bunscoile ar ais in Éirinn agus b'fhéidir go mbímid ag labhairt as Gaeilge ar feadh tamaill agus tá mé like wow níl agus níl mé ag rá seo you know níl mé ag iarraidh a bheith maslach ach tá mé ag smaoineamh níl Gaeilge mhaith a'd ar chor ar bith agus tá tú ag déanamh a lán botún agus like le aon teanga 'tá 'fhios againn you know má tá an teanga a'd go leibhéal áirithe, fiú muna bhfuil an leibhéal sin ró-ard ach má tá sé a'd go leibhéal áirithe nuair atá tú naoi nó deich ansin beidh sé i bhfad níos éasca chun feabhas a chur, beidh an base agat agus má tá an leibhéal bunúsach a'd agus má tá yeah na fundamentals a'd agus na bunchlochanna a'd agus tusa naoi nó deich mbliana. d'aois, nó aon déag, dó dhéag, ansin beidh sé i bhfad níos éasca. Ach má tá tusa ag dul isteach you know do chéad lá ansin sa meánscoil agus tusa cheana fhéin dhá bhliain déag d'aois agus níl Gaeilge rómhaith a'd, is cuma cad a dhéanaimid ansin maidir leis an córas atá againn sa meánscoil agus an scrúdú béil agus mar sin de, Ní bheidh an Gaeilge rómhaith nó beimidne ag cur an méid sin brú ar dhaoine chun an leibhéal a ardú nach mbeidh siad in ann taitneamh a bhaint as an Ghaeilge just beidh sé i bhfad ródheacair agus ansin beidh daoine chun an gnáthleibhéal a dhéanamh don Ardteist agus níl siad chun an ardleibhéal a dhéanamh so ceapaim caithfear i bhfad níos mó béim a chur ar oideachas na Gaeilge ar an leibhéal bunscoil agus caithfidh múinteoirí, múinteoirí bunscoile, caithfidh siad a bheith i bhfad níos fearr le labhairt na Gaeilge agus caithfear i bhfad níos mó ama, i bhfad níos mó ama, níos mó ama ar aon nós, a chaitheamh ag déanamh rudaí, ní amháin ag múineadh na Gaeilge ach freisin ag déanamh ábharaí eile trí Gaeilge. So, mar shampla, nuair a bhí mise, mar a dúirt mé, nuair a bhí mise ag freastal ar an mbunscoil, go minic nuair a bhímid ag déanamh maths nó nuair a bhímid ag déanamh, b'fhéidir, eolaíocht agus mise ocht, naoi, deich mbliana d'aois ag freastal ar an mbunscoil sin, go minic, like, múineadh rudaí trí Ghaeilge. So, fiú muna raibhimid ag déanamh staidéir ar an nGaeilge í féin, bhímid ag déanamh rudaí eile trí Gaeilge agus cabhraíonn sé sin go mór mar, arís, nuair atá daoine, Nuair atá páistí, gabh mo leithscéal, ceithre, cúig, sé bliana d'aois, tá sé i bhfad, i bhfad, i bhfad níos éasca chun gach rud saghas soak up agus chun, yeah, chun an teanga a bheith a'd agus chun an teanga a bheith a'd i stíl nádúrtha. agus blas maith a bheith a'd agus mar sin de. So, ceapaim, caithfimid i bhfad níos mó immersion agus i bhfad níos mó múinteoirí le ardleibhéal sa Ghaeilge a chur isteach i mbunscoileanna in áit meánscoileanna mar, arís, nuair atá daltaí ag dul isteach go dtí an meánscoil, muna bhfuil an Ghaeilge acu, ag leibhéal sách maith, muna bhfuil na fundamentals acu, the damage has been done, you know, níl aon seans ansin, is cuma cad a dhéanann tú ar saghas an dara leibhéal is dócha, second level education, níl aon seans a'd really chun, chun na páistí sin a bheith a'd mar. daoine fásta ansin ag fágáil na scoile ag 18 mbliana d'aois le Gaeilge líofa, níl sé chun tarlú. An rud is tábhachtaí sin an bunscoil agus go háirithe an chéad cúpla bliain sa bhunscoil mar má tá leibhéal sách maith acu agus siadsan b'fhéidir 10 mbliana d'aois, tar éis sin tá sé éasca. Just caithfidh tú cúpla rud a thabhairt dóibh agus cúpla rud a athrú anseo is ansiúd maidir leis an Junior Cert agus an Leaving Cert agus ansin beidh sé ceart go leor mar tá an leibhéal acu, tá na bunchlochanna, tá na fundamentals acu cheana féin agus siadsan ag dul isteach go dtí an meánscoil ach ansin, you know, muna bhfuil leibhéal níos airde acu i ndiaidh sin.

Yeah, is dócha. Tá tú in ann an Ghaeilge a úsáid agus ceapaim a lán daoine ní thuigeann siad é seo. Tá tú in ann é a úsáid leat féin agus caithfidh tú smaoineamh like domsa bíonn mise ag smaoineamh bhuel is Éireannach mé so mar shampla na Francaigh bíonn siad ag labhairt as Fraincis ina gceann agus ansin na Spáinnigh ina gceann you know ó thaobh intinn de bíonn siad ag labhairt sa Spáinnis. An rud céanna leis na hIodálaigh, an rud céanna leis na Sasanaigh, bíonn siad ag labhairt i mBéarla, is cuma más rud é go bhfuil siad ag labhairt le daoine eile nó fiú ag labhairt leo féin, bíonn siad ag labhairt sa teanga sin. So domsa, tá an rud céanna ann, just bíonn mise, sin an spreagadh atá a'm chun an Ghaeilge a labhairt is dócha agus Gaeilge a úsáid fiú má tá mé i m'aonar agus mar a luaigh mé ar an bpodchraoladh, mar gheall. go bhfuil mé ag obair i m'aonar agus chomh maith leis sin go bhfuil mé anois i mo chónaí i m'aonar, bím ag caitheamh a lán ama liom féin agus tá mé in ann an Ghaeilge, you know, fiú má tá mé ag dul go dtí an siopa, tá mé in ann a rá, okay, um, in áit a rá, okay, I need to get milk and I need to get bread, okay. Tá mé chun an rud sin a rá as Gaeilge, ok, caithfidh mé bainne a fháil, caithfidh mé arán a fháil agus mar sin de. Chomh maith leis sin, just a bheith ag éisteacht le níos mó rudaí ach arís, in áit rá ok, tá an, you know, tá mé chun féachaint ar Ros na Rún gach oíche nó oíche amháin in aghaidh na seachtaine, féach ar rudaí atá, is dócha a bhfuil tú ag déanamh cheana féin i do shaol, mar shampla, b'fhéidir Pierce go bhfuil tú gafa leis an spórt nó b'fhéidir go bhfuil tú gafa leis an. leis an taisteal agus déan na rudaí sin bhfuil á dhéanamh agat cheana féin sa saol, déan na rudaí sin trí Ghaeilge. An dtuigeann tú? So, mar shampla, muna mbíonn tú ag féachaint ar an nuacht gach lá, níl aon, like, ní fiú é a bheith ag féachaint ar Nuacht TG4 mar muna bhfuil tú ag déanamh an rud sin i mBéarla, cén fáth a dhéanfá an rud sin trí Ghaeilge? Ach, mar shampla, má tá tú ag léamh. sport reports agus match reports tar éis cluichí gach lá, bhuel tá tú in ann an rud sin a dhéanamh trí Ghaeilge so déan an rud sin trí Ghaeilge. So féach ar rudaí a bhfuil tú ag déanamh cheana féin sa saol agus just athraigh na rudaí sin go dtí an Ghaeilge. Sin an píosa comhairle is fearr atá a'msa ach tá tú in ann í a labhairt leat féin freisin. Ar ndóigh tá a lán rudaí ar líne agus. ciorcail chomhrá agus rudaí mar sin ach tá a lán daoine níl siad ag iarraidh na rudaí sin a dhéanamh agus sin ceart go leor ach just déan cinnte go bhfuil tú ag úsáid na Gaeilge is dócha, leat féin gach lá. Tá teachtaireacht anseo ó Richard, Richard Spadafora agus níl mé in ann labhairt faoi an méid tacaíocht atá tugtha ag Richard don phodchraoladh. em, le dhá bhliain anuas agus rudaí ginearálta ag Learn Irish Online, so Richard, mar is gnách, táim fíor, fíor, fíorbhuíoch as an tacaíocht agus i ndáiríre, number one supporter de Gaeilge Weekly, tá an teachtaireacht rófhada anseo chun léamh amach ach táim fíorbhuíoch as an teacht, an teachtaireacht Richard, cúpla rud anseo, mar shampla, your approach was perfect for me, you provided me with functional language while I learned important fundamentals about the language, grammar, rules, spelling, etc.

practical learning and I can't wait to dig into your new course as well. Richard go raibh míle míle maith mar is gnách i ndáiríre táim fíor fíorbhuíoch as an tacaíocht agus sin i ndáiríre an píosa is fearr faoi mo phost is dócha nuair a fhaighim teachtaireachtaí nó ríomhphoist nó aon rud ó dhaoine ag rá míle buíochas as an podchraoladh a dhéanamh míle buíochas as rudaí ar Learn Irish Online as an gcúrsa seo a dhéanamh tá sé tar éis cabhrú go mór liom mar you know Mise, agus mise i mo chónaí anseo sa Spáinn, tá sé deacair dom, is dócha, an tionchar a fheiceáil agus an éifeacht a fheiceáil a bhfuil ag mo obair, mo chuid oibre agus, is dócha, an tairbhe a bhíonn daoine ag baint amach as na rudaí a bhíonn mé ag cruthú, tá beagainín distance agam anseo ó ghach rud ar ais in Éirinn, mar is dócha ní bhíonn mórán daoine anseo sa Spáinn go háirithe a bhfuil ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim, so tá sé iontach nuair a fhaighim ríomhphost nó teachtaireachtaí, le daoine ag labhairt faoin taithí atá acu leis an Ghaeilge agus an taithí atá acu ag éisteacht leis an bpodchraoladh nó b'fhéidir ag éisteacht nó ag féachaint ar rud éigin ar an membership ar Patreon so míle míle buíochas guys i gcónaí as na teachtaireachtaí sin agus i gcónaí má tá sibh ag iarraidh a bheith i dteagmháil liom tá an ríomhphost, tá an seoladh ríomhphost sin oscailte, liam dot learn irish online at gmail dot com. An chéad cheist eile, anseo ó Aisling O'Brien ar Instagram, How long does it normally take to go from basic Gaeilge to be able to speak it fluently from your experience? Go raibh míle maith a'd Aisling as an gceist. Agus Aisling, tá's a'm gur freagra uafásach é seo ach i ndáiríre braitheann sé céad faoin gcéad ar an duine. Tá mic léinn feicthe agam agus b'fhéidir tar éis. trí bliana ag foghlaim agus ag déanamh ceachtanna agus níl mórán dul chun cinn déanta acu ar chor ar bith agus ansin tá mic léinn eile agus tá siad in ann a lán dul chun cinn, a lán progress a dhéanamh taobh istigh de sé mhí i ndáiríre braitheann sé ach mar shampla má tá Gaeilge bunusach a'd agus tá tú ag déanamh ceacht amháin le múinteoir in aghaidh na seachtaine. Agus tá tú, b'fhéidir, ag déanamh leathuair cleachtadh, beagnach gach lá, ní gach lá, ach leathuair cleachtadh, so ag éisteacht ar feadh leathuair agus ansin, le podchraoladh nó rud éigin, agus ansin an lá dár gcionn ag léamh rud éigin ar feadh leathuair, an lá dár gcionn, b'fhéidir, just ag labhairt leat féin ar feadh leathuair agus ag déanamh na rudaí difriúla agus na rudaí difriúla a bhíonn mé ag labhairt fúthu i gcónaí ar Learn Irish Online, ceapaim gur féidir leat dul go. leibhéal líofa, is fuath liom an focal líofa mar cad é líofa? cén ciall atá leis sin? ach má tá tú ag déanamh na rudaí sin, fós braitheann sé, tá sé an-deacair a rá, ní maith liom an focal líofa ach chun dul go leibhéal ina bhfuil tú compordach le labhairt agus tuiscint na Gaeilge agus tá tú muiníneach ag labhairt agus tá tú muiníneach le gnáthchomhrá, b'fhéidir. ha, braitheann sé, i ndáiríre, tá sé an-deacair le rá ach b'fhéidir, b'fhéidir trí bliana, níl 's a'm, tá sé, tá sé deacair le rá ehm ach caithfidh daoine eile, ní bheidh sé ach bliain amháin, daoine eile, b'fhéidir cúig bliana ach ceapaim má tá tú ag obair go leanúnach, consistently, ar an nGaeilge agus tá leibhéal bunúsach a'd, Tar éis trí bliana, beidh tú in ann labhairt agus an Ghaeilge a thuiscint go maith. Ní go foirfe, ach i bhfad níos fearr, ar aon nós. Ach i ndáiríre, braitheann sé céad fan gcéad ar an duine, so take that with a lot of salt. Ceist anseo ó Kevin, agus Kevin an t-aon duine a bhfuil aithne agam air, actually. Níl mé chun a rá cén chaoi a bhfuil aithne agam air, sin scéal le haghaidh lá eile.

sin, like, oh, yeah, níor thaitin an Ghaeilge ar chor ar bith liom sa meánscoil, like, rinne mé staidéar ar an leibhéal, an gnáthleibhéal in áit an ardleibhéal agus mar sin de agus anois tá suim agam agus tá, tá mé ag smaoineamh, oh, cén fáth nach raibh níos mó suime agam agus cén fáth nár. d'oibrigh mé, is dócha, níos mó ar an nGaeilge nuair a bhí mé níos óige, agus sin ceart go leor, ach tá an seans agat anois chun í a fhoghlaim, what hope do I have to get to the point where I can hold a conversation in Irish? Eh, a lot of hope, a lán dóchais, gan dabht. Kevin, arís, braitheann sé ortsa, braitheann sé ar an obair a chuireann tú isteach, ach an rud is mó gur féidir liom rá, like, okay, To hold a conversation, bhuel, cad a chiallaíonn sé sin? Ciallaíonn sé sin go bhfuil tú in ann tú féin a chur in iúl nuair atá tú ag labhairt agus chomh maith leis sin go bhfuil tú in ann an Ghaeilge a thuiscint. An dtuigeann tú? So, cén chaoi a bhfuil tú in ann feabhas a chur ar an dá rud sin? Bhuel, tú féin a chur in iúl, just caithfidh tú cleachtadh, caithfidh tú a bheith ag labhairt chomh minic mar is féidir, fiú más rud é go bhfuil, sé sin, mar a luaigh mé níos luaithe, ag labhairt leat féin, ag labhairt i do cheann, agus ansin nuair a thagann focal aníos agus ceapann tú 'níl an focal sin ar eolas a'm', caithfidh tú an focal sin a fhoghlaim, so ag úsáid foclóir nó ag úsáid, yeah, foclóir fisiciúil nó foclóir ponc ie, nó aon, ag cur cheist ar dhuine éigin eile, ag cur cheist ar mhúinteoir, is cuma, Ach caithfidh tú an focal sin a fháil, an t-aistriúchán sin a fhoghlaim agus ansin leanann tú ar aghaidh agus tá an focal sin a'd agus just leanann tú ar aghaidh agus ansin go tobann, nó go tapaidh ar aon nós, beidh na focail is tábhachtaí agus na focail is coitianta a'd agus beidh tú in ann i bhfad níos mó rudaí a rá. Agus ansin maidir le tuiscint na Gaeilge, yeah, just caithfidh tú a bheith ag éisteacht le níos mó rudaí, ag éisteacht, ag éisteacht, ag éisteacht, ag éisteacht agus go háirithe, agus seo botún amháin a dhéanann a lán daoine, caithfidh tú a bheith ag éisteacht le daoine difriúla, le blasanna difriúla, le canúintí difriúla, tá sé sin fíor thábhachtach, Kevin, ok? So, sin an rud, like, don't overcomplicate it agus seo rud a bhfuil mé ag labhairt faoi an t-am ar fad, má tá tusa ag iarraidh a bheith níos fearr le labhairt na Gaeilge, just caithfidh tú labhairt agus ansin nuair a thagann roadblock aníos, nuair atá rud éigin ansin agus deireann tú, feic, like, níl clue agam, fiú rud éigin an-an-an-bhunúsach, mar shampla, níl a fhios agam cén chaoi a bhfuil mé in ann Oh, I, I am in Seville today, a rá. Foirfe, bhuel, ansin tá an briathar to be agat, tá sé sin fíor-úsáideach, agus in agat, agus b'fhéidir ainm chathrach a'd freisin, rudaí fíorthábhachtach. So tá tú in ann na rudaí sin a fhoghlaim agus ansin tá na rudaí sin a'd. Just leanúint ar aghaidh mar sin agus just i gcónaí a bheith fiosrach agus a bheith curious. mar a deirtear. So sin an comhairle is fearr atá agam duit, Kevin, ach an rud is tábhachtaí i gcónaí ná just chun taitneamh a bhaint as, is cuma you know cén áit a bhfuil tú agus cén leibhéal Gaeilge atá agat i gceann bliana, i gceann dhá bhliain, i gceann trí bliana, an rud is tábhachtaí ná go bhfuil tú ag baint taitneamh as an aistear. OK, tá mé ar Patreon anois agus díreach agus mise ar Patreon tá notification nua agam. so caithfidh mé féachaint an ceist é seo? No, tá sé ag rá your video took longer than usual to process, ok so ní caithfidh mé déileáil leis an rud sin. Ach cúpla ceist suimiúil anseo thall ar Patreon, thall ar an mballraíocht iomlán the full membership ar Learn Irish Online. An chéad cheist atá againn anseo ó Margaret Costello, A Liam, tá suim agam chun feabhas a chur ar mo stór focal, an molfaidh tú cúpla leabhar den leibhéal B1 nó B2. Margaret, tá's agam, níl freagra iontach agam le haghaidh an cheist seo ach an oiread. Níl mórán eolas agam ar chor ar bith faoi téacsleabharna na Gaeilge agus is dócha acmhainní níos foirmiúla na Gaeilge. Ach really, is cuma cén leibhéal atá a'd, tá tú in ann aon alt nó aon leabhar a léamh agus arís, mar a dúirt mé, Just cuir tús leis agus aon uair a thagann focal nua aníos agus níl tú cinnte you know cad a chiallaíonn an focal sin, is féidir leat dul go foclóir ponc ie nó do foclóir fisiciúil, an focal sin a fhoghlaim, é a scríobh síos i mBéarla agus as Gaeilge agus ansin tá sé a'd. Agus fiú má thógann sé lá iomlán chun an chéad leathnach den leabhar a léamh nó fiú an chéad alt a léamh, bhuel, sin ceart go leor. Cén dochar? What harm? Is cuma. Agus ansin, an chéad leathnach eile, beidh tú níos tapúla, mar cuid de na focail nua a tháinig aníos sa chéad leathnach, ansin beidh siad sa dara leathnach ach ní bheidh ort na focail sin a lorg agus ní bheidh ort seic a dhéanamh ar na focail sin. So is cuma cén leibhéal atá agat, tá tú in ann aon rud a léamh, bhuel, má tá leibhéal an-bhunúsach agat, b'fhéidir, níl tú ag iarraidh you know dírbheathaisnéis nó rud éigin ana, ana-chasta a léamh ach mar gheall go bhfuil muid ar an leibhéal is airde de Gaeilge Weekly anseo, tá mé cinnte go mbeidh daoine ceart go leor ag léamh aon rud really ar Extra G ponc ie, ar nós ponc ie, rte ponc ie forward slash gaeilge forward slash nuacht, ar tuairisc ponc ie, tá tuairisc ponc ie beagáinín níos deacra maidir le caighdeán na Gaeilge ach. Bealach iontach chun feabhas a chur ar do stórfhocal. Angie, Eh, a Liam, cén seasamh atá agat ar do fhoireann peile? So tá sé ag cur cheist orm, you know, an mbíonn tú ag tacú le aon foireann peile. Eh, nuair a bhí mé níos óige, or foireann sacair is dócha, ar ndóigh, foireann peile, peil Ghaelach, bíonn mé ag tacú le Gaillimh mar níl aon rogha a'd le, leis an, leis an GAA, leis an gCumann Lúthchleas Gael, caithfidh tú tacú leis an gcontae. inar tógadh thú agus inar rugadh thú so bím ag tacú le Gaillimh sa pheil Gaelach, níl mórán suim agam san iománaíocht ach ar ndóigh má tá an seans agam tacú le aon fhoireann san iománaíocht bheadh sé ag tacú le Gaillimh gan dabht ach ehm yeah maidir leis an sacar nuair bhí mé níos óige bhí mé gafa le Liverpool, níl mórán suim agam really sa Premier League sna laethanta seo. Ní maith liom an chaoi atá sé imithe agus just an méid airgid agus an saghas Sky Sports effect agus mar sin de agus just ní, ní fíor spórt atá ann ceapaim sa lá atá inniu. Tá sé níos cosúil le, níos cosúil le gnó is dócha agus tá 's a'm go raibh sé, you know, go raibh sé cosúil le sin cúig bliana ó shin, deich mbliana ó shin ach Is fearr liom anois, nó fós is maith liom nuair atá Liverpool ag imirt agus tá an seans agam, b'fhéidir, féachaint ar an gcluiche. Is maith liom iad a fheiceáil ag déanamh go maith. Ach níos mó ná aon rud, bím ag tacú le Gaillimh Aontaithe agus ag coinneáil suas le Gaillimh Aontaithe ar ais in Éirinn. Tá an séasúr díreach tar éis tosú leis an League of Ireland agus bhí tús maith ag Gaillimh Aontaithe, ceapaim. Bua amháin agus dhá chomhscór, ceapaim, go dtí seo, so tá siad ag déanamh i bhfad níos fearr ná cúpla bliain ó shin. Eh so Gaillimh Aontaithe, Galway United i mBéarla. Agus actually déanann Galway United a lán rudaí as Gaeilge agus bíonn siad ag tacú leis an Ghaeilge, ag tacú go mór leis an Ghaeilge ar na meáin shóisialta ar aon nós. So yeah, Gaillimh Aontaithe. Marian, Hi Liam, an bhfuil sé ar intinn a'd aon chúrsa ardleibhéil a dhéanamh sa todhchaí? Eh, b'fhéidir, Marian, bíonn mé ag cur amach cúrsa Gach Feabhra ag tús na bliana really mar tá a lán oibre i gceist le cúrsa a cruthú so ní maith liom like é a dhéanamh gach cúpla mí, i bhfad níos fearr chun ceann amháin a dhéanamh gach bliain agus an cheann sin a dhéanamh mar is ceart agus jab maith a dhéanamh ar an gceann sin. So níl 's a'm ar gan dabht i 2026. Beidh ceann ag dul amach yeah timpeall ar mhí Feabhra ach níl clue agam agus níl mé chun smaoineamh faoi really go dtí mí na Samhana, mí na Nollag i mbliana cén saghas rud a bheidh mé chur amach ach yeah cúrsa ardleibhéal bheidh sé deacair, bheidh sé deacair chun rud éigin cosúil le sin a chruthú mar b'fhéidir duine éigin atá like leibhéal an-ard acu sa Ghaeilge ach fós tá siad ag streachailt le rud nó dhó, b'fhéidir. Tá duine amháin ag streachailt leis an tuiseal ginideach agus duine eile, tá siad ceart go leor leis an tuiseal ginideach ach tá siad ag streachailt le, leis an saorbhriathar, mar shampla. So, má tá mise ag déanamh cúrsa ansin, bhuel, cén topaic a bheidh mé ag díriú isteach air? An dtuigeann tú? Tá sé níos deacra le bunchúrsa, mar shampla, le leibhéal an-bhunúsach, daoine, foghlaimeoirí, daoine atá ag tosú amach leis an Ghaeilge agus tosaitheoirí, tá sé i bhfad níos éasca. Agus fiú leis an seven week level up course, bhí cúpla deacracht agam le, ah, níl 's agam, tá sé deacair chun, you know, an gceart dom físeán nó podchraoladh a dhéanamh don chúrsa ar an dtopaic seo, ar an saorbhriathar, ar an Modh Coinníollach, ar. inscní agus genders agus mar sin de mar b'fhéidir go bhfuil sé seo ar eolas you know ag daoine cheana féin. So, cúrsa ardleibhéil, b'fhéidir lá éigin ach ceapaim an bhliain seo chugainn déanfaidh mé rud éigin difriúil, níl 's agam cad a dhéanfaidh mé an bhliain seo chugainn ach ní ní dóigh liom go mbeidh mé ag cruthú cúrsa ardleibhéil. Agus ceapaim gur é seo an ceann deireanach ach beidh orm seic a dhéanamh nach bhfuil aon cheann. nach bhfuil mé díreach tar éis cailleadh amach ar aon cheann. Ach Jonathan, haigh a Liam, tá súil agam go bhfuil tú go maith. Tá mé ag smaoineamh ar, tá mé, Jonathan, tá mé go hiontach, tá súil agam go bhfuil tusa go maith. Tá mé ag smaoineamh ar scrúdú teg a dhéanamh, so sin T-E-G, so sin just scrúdú Gaeilge agus tugann sé, is dócha, caighdeán oifigiúil, a kind of official standard or official level duit, you know, cén áit a bhfuil tú leis an Ghaeilge, A1, A2, B1, B2 agus mar sin de. An dóigh leat gur rud maith é a dhéanamh? B'fhéidir an bealach mhaith chun dul chun cinn a rianú? Bhí mé ag foghlaim faoi dhá bhliain anois, so le dhá bhliain anuas ach táim leibhéal A2, so yeah, tá leibhéal A2 agam. Eh, ceist mhaith, Jonathan, domsa. Is fuath liom, is fuath, ní maith liom é sin a rá, ní maith liom na leibhéalaí difriúla maidir le teangacha, mar shampla, mise agus an Spáinnis, ní dhearna mé riamh aon, aon scrúdú, scrúdú B-two nó scrúdú C-one, em, ní déarfainn gur scam atá ann, mar ceapaim go bhfuil siad úsáideach le haghaidh daoine agus go háirithe, ar ndóigh, má tá tú, ag iarraidh post, tá cara agam ar ais in Éirinn agus dúirt seisean liom actually cúpla lá ó shin tá sé ag iarraidh dul isteach agus cur isteach ar phost agus tá leibhéal C1 ag teastáil aige sa Ghaeilge agus bhí mé ag smaoineamh hmm tá sé sin suimiúil actually go bhfuil go bhfuil postanna amháin sin agus tá siad ag lorg anois you know leibhéal áirithe sa Ghaeilge, b'fhéidir B2 nó C1 nó fiú C2 ach bheadh C2 an-an-ard. Ach domsa you know mar shampla má dhéanaim scrúdú maidin amárach ar an Spáinnis agus deireann siad oh tá leibhéal C1 a'd or tá leibhéal B, B2 a'd, cad a chiallaíonn sé sin? Ciallaíonn sé sin go bhfuil duine éigin i Madrid tar éis féachaint ar rud éigin atá scríofa agam agus tá siad díreach tar éis rá oh you know tá an leibhéal seo a'd. like, ní chiallaíonn sé, agus ní, they're man-made things, you know, tá duine tar éis teacht suas leis na leibhéalaí seo, ní chiallaíonn siad aon rud. Mar shampla, seans go bhfuil mise C1 sa Spáinnis agus tá cara agam agus tá seisean C1 sa Spáinnis ach tá seisean, tá leibhéal i bhfad níos airde aige ná mar atá a'msa. Ceapaim, agus tá mise ag, ag iarraidh rud cosúil le seo a dhéanamh sa todhchaí, tá mise ag iarraidh, like, córas a chruthú agus bheadh tú in ann,

C1 aige freisin, ach leis an gcóras seo, idir 1 agus 100, bheadh mise 68 agus seisean, b'fhéidir go mbeadh 72 aige, agus bheadh tú in ann, bheadh níos mó spása na difríochtaí a fheiceáil agus na difríochtaí le leibhéalaí difriúla a fheiceáil. Ceapaim go mbeadh sé sin i bhfad níos fearr ach ar aon nós, níl mé ag freagairt do cheist anseo Jonathan. Tá sé go maith Jonathan, má tá tú ag iarraidh, mar shampla, rud éigin a bheith a'd sa todhchaí agus tá siad like ok tá scrúdú a'm i mí Iúil caithfidh mé staidéar a dhéanamh muna bhfuil you know má tá rud cosúil le sin ag teastáil uait ok b'fhéidir dáta sa todhchaí agus tá 'fhios agam go gcaithfidh mé a bheith níos fearr le labhairt agus tuiscint agus scríobh agus léamh na Gaeilge agus caithfidh mé díriú isteach agus spreagadh a thabhairt duit féin agus inspioráid a thabhairt duit féin chun staidéar a dhéanamh ar an Gaeilge, tá sé go maith le haghaidh sin ach ná bí róbhuartha faoi oh, tá leibhéal A2 agam, B1, is cuma, like, cén difríocht a dhéanann sé má deireann duine éigin oh, tá leibhéal B1 a'd ach tá sé go maith má tá tú ag iarraidh rud éigin má tá tú ag iarraidh a bheith ag obair i dtreo rud éigin, is dócha, agus má tá tú ag iarraidh an spreagadh sin a bheith a'd, má tá sé deacair just chun, you know, tá daoine agus tá siad in ann an self-motivation a thabhairt dóibh féin agus tá daoine eile agus gan dabht níl siad in ann. So braitheann sé ar cén saghas duine thú, Jonathan, gan dabht. Freisin, tá sé go maith má tá tú ag iarraidh, b'fhéidir, scrúdú amháin a dhéanamh anois agus an scrúdú a dhéanamh arís i gceann bliana, i gceann dhá bhliain agus beidh tú in ann do, do progress, do dhul chun cinn a fheiceáil. ach ní bheinn ró-bhuartha faoi ach braitheann sé ar cad atá uait, Jonathan. So yeah, sin é, guys, go raibh míle maith as a bheith ag éisteacht agus go raibh míle maith le Angie, Marian, Jonathan, Margaret, Kevin, Richard, Aisling, Pearse, Oran agus Ellen. as na gceisteanna go léir ansin. Míle míle buíochas as na ceisteanna sin a sheoladh isteach. Táim buíoch mar ní bheadh mé in ann eagrán speisialta agus eagrán beagní difriúil cosúil le seo a dhéanamh gan na ceisteannaí sin. So sin é. Anois caithfidh mé na ceisteannaí sin a fhreagairt arís ar an leagan níos simplí agus ar an leagan i bhfad níos simplí ach ar aon nós beidh sí déanta agam cheana féin so b'fhéidir go mbeidh mé in ann is dócha na freagraí nó na freagracha a chur in iúl beagní níos fearr mar gheall go bhfuil siad ráite agam cheana féin. Ach yeah, eagrán sách fada, níos mó ná ceathracha nóiméad, ach ar aon nós, Seachtain na Gaeilge atá ann so níl aon dochar leis sin. Míle buíochas as a bheith ag éisteacht, guys. Beimid ar ais an tseachtain seo chugainn agus ag labhairt beagnín faoin nGaeilge í fhéin, agus ansin ní bheimid ag déanamh aon rud eile maidir leis an nGaeilge ar feadh bliana iomlán eile.